why chineke ji keta gị n'ụwa why na o kere gị na heaven ahụ o kere gị ebe a ka ị bịa gbawa ọsọ eluigwe hmm. ihe o ketere gị ebe a ka ị gbawa ọsọ ka i je eluigwe ka o were eluigwe kwụọ gị ụgwọ ọ mara eluigwe ya ene dubai na-arụ eluigwe ha japan alụchago eluigwe ha dobe kuwait alụgo eluigwe dobe switzerland alụgo eluigwe ha dobe london alụgo eluigwe ha dobe germany alụgo eluigwe

Number two, why did our people hate what this man is saying? Because ọ bụrụ na e nwere one thing Mathias Ezeaku Ejiofor na na-emeta ọfụma just drop it in the comment section I want to know in this video na watching na e nwere ebe o si azụ daada okwu or ebe ọ na-ekwuterọ ya ọfụma because I'm interested to know because afụrọ m the reason some of you people ga na-eji akpọrọ the man Whereas after watching the video, I couldn't find anything wrong that the man is doing. So if you find anything wrong in this video that this man is saying that, as in ọ na-ekwute, as in that is not true, just drop it on the comment section. I want to know. now, so na m tọpụ na m tọpụ na m tọpụ ndị e kere agbụ na m tọpụ na onyeisi onye isi ojii ime ke mmadụ agbụ agwọgo m n'ọya more than 6000 people enwere onye m dujere ụlọ ọgwụ a sị na afụrọ ihe na-eme ya kedu onye mere anyị ife a onye mere afrịka this kind curse kedu europe mere anyị ife nke a with religion ị nụchakwa ife a taa ndị kpọkpụrụkpụ echiche chụwekwa i receive i receive i receive chi karịa dangote jide ego jee china ka ife na nwere onye naijiria ji ego go to china and see money fụ ndị nwere kọmpanị ụlọ aka bidobe ajewe ogbe and then ọ bịawa yiri palm slippers yiri short knicker a na-agwa na ọga nwe fa okporo some staffs ụzọ bịa with polo ha ghọtara the thing as just normal something onye ọcha enwere ihe o ji ego kpọrọ ọ ghọtara ego as simple something ị ga-ahụ prime minister okay prime minister ndị Holland ji ọkpa eje ọrụ mbọsa nwa ba eje na-evidio ya sị prime minister walking with his leg o oh. the man say yes you are going to your job I'm going to my job onye Holland ebe a na ihe president of france ji evisit ndị norway mbọsa bicycle ka e ji wee mee ya welcome ọ rigoro bicycle prime minister ndị norway rigoro bicycle wọrọ ya ha na-ana putin ka a kpasuru iwe mbọsa o si na moto ya rito mechie door were ọkpa naba ya bụ president of russia ihe mụ na gị na-akọ ebe onye nweta 10 million onye nweta 100 million o je hire prado ị pụta n'airport ị kwụọ prado wawawawawawawa eje village na-eme ihe na-egbu wawawa n'ebe ndị ọcha bụ ambulance ambulance na-aga for rescue ma ọ fire service enwere politician na-egbu wawawa na London enwere onye nwere ego na-egbu alarm na Spain na-egbu alarm na Rome e bute religion dị iche iche mana bishọp na-aga siren akarịa escort akarịa mepeenụ anya ndị africa mepeenụ anya go back to science and technology omenala bụ ihe nọ n'ala na-eme ihe a niile i ji n'aka phone i ji ekiri m bụ ihe nọ n'ala lụpụta ngị nwa a na-echego gị anya n'elu enigwe bụ your target nwụọnụ jebe enigwe nwụọ kịta gawa heaven ọnwụ a kpọrọ gị ọnwụ gị kpekarị any spirit of death die ị fụrụ nna gị bi n'igwe n'anya ị yara ịnwụ kịta jebe n'igwe if you love that your father in the sky you will have died now and go there and meet him ị chọrọ ịnwụ ị na-ayọkwa nna gị ka ị ghara ịnwụ mana mgbe ị ga-eji fụ ya anya ma ị nwụọ who is fooling who ị hụ na africa agbara ụlọ ihe somebody jide brain gị kpọgharịa gị brain ngwere gbafee n'ụkwụ gị i tie fire oke gbafee oke bụ oke ngwere bụ ngwere oke bụ oke onye nwa dibia ọbụla sị gị na o weta oke na o kere akwa red na ofe okoro o nwere anything na ofe okoro scam ha ncha niile scam ihe bụ dibia bụ ndị na-enye mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ enwerọ nwa dibia nwere any power to tie anybody destiny ihe ndị na-agba ọrụ ka ha na-arụ scam scam pure scam ebe a na-ebubatara mụ na gị na ụwa na-achọ imebi na-eje Europe construction na-aga everyday gaa America construction na going on everyday go there and know if there is anything like end time there end time see you are dreaming to travel there when you go to the land you forget about end time and start seeking for document to be a citizen e mere gị ihe eme